Dia daoibh gach duine agus fáilte romhaibh go dtí tionól na seachtaine. Tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith le gach duine. Tá cúrsaí go maith liomsa, tá mé ag obair anseo i nGaillimh ach buíochas le Dia tá nádúr thart timpeall orm agus bíonn seansanna agam a bheith ag féachaint amach ar na crainnte agus ar na héiníní agus na hainmhithe atá taobh amuigh anseo. So, tá súil agam go bhfuil sibh ag obair go dian ach tá sos beag againn daoibh mar tá tionól curtha le chéile ag Katie agus ag na múinteoirí eile, so tá mé ag iarraidh go dtógfaidh sibh sos beag go suífidh sibh siar agus go mbainfidh sibh taitneamh as. Slán libh! Paidir na Maidine. In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spiorad Naomh. Amen. A Dhia, tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is de oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh, a Athair cabhraigh liom. Amen. Dia daoibh a pháistí agus fáilte chuig Stair na Seachtaine. Agus an tseachtain seo tá mé chun insint daoibh mar gheall ar bean an-suimiúil go raibh cónaí uirthi i Leamhcán agus an bhean sin ná Jane Shackleton. Ar dtús báire taispeánfaidh mé daoibh cá raibh cónaí uirthi. Bhí cónaí uirthi anseo i Sráidbhaile Leamhcán, má théann tú thar an droichead sa sráidbhaile agus má chasann tú ar dheis, Tiocfaidh tú ar Teach na Shackletons anseo, ní amháin a dteach ach a muileann. Bhíodh muileann anseo ag clann darbh ainm Shackleton. Anseo, sin é. Rinne siad plúr ann chun arán a dhéanamh. Agus ba chlann an-cháiliúil iad muintir Shackleton mar, go háirithe de bharr fear amháin darbh ainm Ernest Shackleton. Ar chuala sibh mar gheall ar Ernest Shackleton? Bhuel, bhí sé sin cáiliúil mar go mbíodh sé ag dul ar thurais an-dainséarach agus suimiúil chuig Antarctica ag iarraidh teacht ar thalamh nua nach raibh nach raibh déanta ag éinne cheana. Ach a cholceathar, colceathar le Ernest, ab í Jane, nó ní hea, phós Jane colceathar le Ernest, ar aon nós, Jane Shackleton, tá sise cáiliúil de bharr na grianghraif a ghlac sí, Fadó fadó, rugadh Jane in ocht déag ceathracha a trí agus fuair sí bás in naoi déag is a naoi. Mar sin, ní raibh mórán daoine ag glacadh grianghraf ag an am. Ach ní hamháin go raibh sí ag glacadh grianghraf ach bhí sí ag glacadh grianghraf de ghnáthdhaoine, ní díreach na daoine saibhre cosúil léi féin, ach bhí, ghlac sí go leor grianghraf de ghnáthdhaoine agus ghlac sí go leor grianghraif suimiúla de Leamhcán. Má chuireann sibh ainm Jane Shackleton isteach i Google, tiocfaidh sibh ar an suíomh seo. Go leor grianghraf anseo. mar a fheicfidh sibh gnáthdhaoine, seans nach raibh camera riamh feicthe ag an bhfear seo. An fhadhb ná ní deireann sí cá bhfuil na háiteanna. Ach taispeánfaidh mise roinnt cinn suimiúla daoibh de Leamhcán, mar ghlac sí go leor grianghraif de Leamhcán. Bhí cónaí uirthi i Leamhcán. Mar shampla, tá an ceann seo an-suimiúil. An bhfeiceann sibh an teach seo? Lámha suas éinne go bhfuil cónaí orthu i Leamhcán. Bhuel, ní raibh an bóthar ansin agus bhí an teach seo ina áit. B'in teach caife. Anois, ar cheap sibh go raibh caife thart timpeall i Leamhcán os cionn céad bliain ó shin? Bhí caife ansin. Agus sin, taispeánfaidh mé daoibh, rachaimid ar ais go dtí an sráidbhaile agus bhí sé sin suite díreach anseo. Díreach anseo. An teach sin, an siopa caife. Anois, céard eile atá suimiúil anseo? Ó, Leamhcán, fan go bhfeicfidh mé. Tá go leor pictiúir deasa, seana-phictiúir ó timpeall na tíre, chuaigh sí go hOileáin Árann freisin, so níl, níl siad ar fad bunaithe i Leamhcán. Fan go bhfeicfidh mé anois. Ó, sea, an ceann seo. An aithníonn sibh an áit sin? Bhuel, fan go bhfeicfidh muid, coinnigh súil ar an bhfoirgneamh seo, tá 's agam seo feicthe b'fhéidir i rang a 6, fan go bhfeicfimid, tá mé ag lorg thart ar seo. Agus fan go bhfeicfimid sin, go bhfuil an teach sin áit éigin anseo. Tá mé imithe beagáinín rófhada, á nó níl. Á bhfuil mé, tá sé ag an séipéal, sea, tá an teach sin ag an séipéal. Sin é an bhfeiceann sibh é? An bhfeiceann sibh an teach seo agus sin é arís, féach ar an bpíosa seo agus an fhuinneog, sea, sin é, agus féach ar na páistí, féach ar na héadaí atá orthu. Déanfaidh mé cúpla ceann eile agus ansin is féidir libhse dul ar an suíomh seo agus breathnú ar ghrianghraif Jane Shackleton. Céard faoin gceann seo? An aithníonn sibh an foirgneamh sin? Tá an-chuid de fós mar an gcéanna inniu. Éinne? Óstán? Sea, sin an spa, sin óstán an spa. Bhí sé sin thart. Bhuel, cathain gur thóg Jane, thóg Jane na grianghraif seo am éigin idir 1885 agus fuair sí bás i naoi déag is a naoi, so táimid ag caint faoi breis is aon chéad bliain ó shin. Sin an-suimiúil agus b'fhéidir bhí ceann, ó sea, caithfidh mé an ceann seo a thaispeáint daoibh. B'fhéidir go raibh roinnt agaibh síos chun é sin a fheiceáil ón scoil. Seo díreach timpeall an chúinne ón scoil, seo droichead Rí Eoin, deirtear b'fhéidir gurb é an droichead is sine in Éirinn. So sin an droichead atá fós ann inniu, agus má sheasann tú ar an droichead ansin is féidir leat an droichead seo a fheiceáil. Anois, tá i bhfad níos lú de ann inniu, ach fós tá an méid seo fós ann inniu. So, mar a fheiceann sibh, céad, céad fiche bliain ó shin, bhí sé, bhí sé ag titim amach as a chéile, ach sin de bharr go bhfuil an droichead seo thart ar ocht gcéad bliain d'aois. Agus b'fhéidir cúpla ceann eile, d'fhéadfainnse an lá ar fad a chaitheamh ag breathnú ar na grianghraif seo. Bhí ceann eile an-mhaith de shráidbhaile Leamhcáin más féidir liom teacht air arís, ba bhreá liom é a thaispeáint daoibh. Mar a dúirt mé, má chuireann tú isteach ainm Jane Shackleton isteach i Google, tiocfaidh sibh ar na grianghraif suimiúla seo ar fad. An-chuid díobh i Leamhcán ach tá roinnt cinn eile bunaithe ar fud na tíre. Sea, seo an ceann atá uaim. Féach an ceann seo, an aithníonn sibh é? Seans nach n-aithníonn, tabhair faoi deara an t-uisce anseo, an sruthán. Anois, féach go cúramach ar na tithe seo, go háirithe, féach go cúramach ar an teach sin, ceart go leor. Féach thuas anseo, an bhfeiceann sibh an chros sin? Okay, Coinnigh é sin in d'intinn. Tá mise chun léimt ar ais anseo go sráidbhaile Leamhcáin, tá mé chun muid a chur beagáinín níos faide síos anseo. Ok, sin sruthán uisce arís agus féach ar an bhfoirgneamh seo, féach thuas ansin, go háirithe ag an mbarr, sin O'Neills, an teach tábhairne. Agus féach arís anseo, an foirgneamh céanna, fós breathnaíonn sé mar an gcéanna inniu. Rachaidh mé siar arís. Féach. agus sin é ansin, mar an gcéanna. So seo sráidbhaile Leamhcáin fadó. Feictear go bhfuil sé an-difriúil ach sruthán an Ghrifín fós anseo agus an teach seo, an teach tábhairne. N'fheadar an raibh sé ina theach tábhairne siar ansin, seans go raibh, ach fós mar an gcéanna inniu. So breathnaigí ar na grianghraif seo agus feicfidh sibh go leor cinn suimiúla ansin de Leamhcán. Maith sibh, slán go fóill. Daoibh, Treasa agus Biffy anseo arís le tomhas na seachtaine. Tomhas uimhir a haon an tseachtain seo ná, Droichead ar loch gan mhaide gan chloch. Céard é féin? Déarfaidh mé é arís, Droichead ar loch gan mhaide gan chloch. Céard é féin? Agus tomhas uimhir a dó an tseachtain seo. Tá sé faoin uisce, os cionn an uisce agus ní bhuaileann sé an t-uisce. Céard é? Tá sé faoin uisce, os cionn an uisce agus ní bhuaileann sé an t-uisce. Céard é? An bhfuil fhios agatsa, Biffy? Ní dóigh liom é. An bhfuil fhios agaibh? Tiocfaidh mé ar ais chugaibh. Sula bhfágaim slán agaibh, a pháistí, tá mé ag iarraidh rud beag deas a thaispeáint daoibh. Capall beag álainn agus ansin fágfaidh mé slán agaibh. Slán! Anois, a pháistí, tá mé ag iarraidh bronntanas beag deas a thaispeáint daoibh. Seo feirmeoir Cóilín agus siod e mo dheartháir agus tá cúpla capall aige ach tá searrach beag nua tar éis teacht ar an saol le cúpla seachtain agus seo an searrachín anseo agus an t-ainm atá ar an searrach seo ná Réaltógín agus an fáth go dtug muid an t-ainm Réaltógín ar an searrach beag seo ná tá réalt bán ar a cheann. So táimid chun an-aire a thabhairt don searrach seo agus tá sé sona sásta mar tá an aimsir tar éis a bheith go hálainn le cúpla seachtain. Slán libh a pháistí!

Uimhir a haon, cén rud ná bhfuil mórán maitheasa ann go dtí go mbristear é? Hmm. So, cén rud ná bhfuil mórán maitheasa ann go dtí go mbristear é? Sin an chéad ceann, ok? Em, bogfaimid ar aghaidh go dtí uimhir a dó. Cén rud is mó a ritheann gan cosa? So cén rud is mó a ritheann gan cosa? Agus tabharfaidh mé leid beag daoibh, níl mé ag caint faoi ainmhí, ok? Níl mé ag caint faoi ainmhithe anseo. So cén rud is mó a ritheann gan cosa? Agus an tríú tomhas atá agam daoibh inniu ná, tá seo rud beag níos deacra anois agus caithfidh tú smaoineamh go géar don cheann seo, ok? So an ceann seo ná, tá sé an-bhréa, tá sé buí ina lár, A sciathán bán agus gan faoi ach aon chos amháin. So arís, éist le seo go cúramach, tá sé ard réidh, tá sé buí ina lár, a sciathán bán agus gan faoi ach aon chos amháin. Ok? So bígí ag smaoineamh a pháistí agus em cuirfidh mise na freagraí níos déanaí sa tionól. Maith sibh! Daoibh, a pháistí! Aisling anseo, agus inniu táim ag iarraidh aip a thaispeáint daoibh darb ainm LeafSnap. Is féidir libh teacht ar an aip seo ar do thaibléid, nó ar do iPad, nó áit ar bith cosúil le sin. Nuair atá an aip íoslódaithe agat, oscail amach é agus rachaimid tríd. Nuair a osclaíonn tú amach é, feicfidh tú go bhfuil leathanach cosúil le seo agat. Ansin, Téigí amach sa ghairdín nó téigí amach chuig an bpáirc agus glacaigí grianghraf de dhuilleog éigin, de chrann éigin nó de bhláth éigin. Ghlac mise grianghraf de na duilleoga seo i mo ghairdín féin. Ina dhiaidh sin, tagann leathanach cosúil le seo suas, agus roghnaigh mise an bosca ar bharr ar chlé áit go ndeir sé duilleog. Ansin tháinig an oiread sin eolais faoin duilleog seo suas. Bhí cúpla rogha ann ach roghnaigh mise an pictiúr is cóngaraí do mo phictiúr féin. Anseo tugann sé an t-ainm ceart duit, an t-ainm comónta agus an-chuid eolais faoin duilleog sin. Bhog mé ar aghaidh ansin agus rinne mé an rud ceannann céanna ach an uair seo ghlac mé grianghraf de bhláth. Nach bhfuil sé go hálainn? Tháinig an leathanach céanna in airde ach dar ndóigh an uair seo phioc mé an bosca ar bharr ar dheis, áit go ndeir sé bláth. Arís tháinig an-chuid rogha suas ach roghnaigh mise an pictiúr is cóngaraí do mo phictiúr féin. Thug sé an t-ainm ceart, an t-ainm Laidineach, agus thug sé an t-ainm comónta. An t-ainm comónta ná an t-ainm a bhíonn in úsáid againne ó lá go lae. Agus ansin deir sé liom cá háit as gur tháinig an bláth agus an-chuid eolas eile chomh maith. Ansin chuaigh mé isteach sa chistin. agus roghnaigh mé an toradh seo, an Oráiste. Ach theastaigh uaim fáilt amach an raibh níos mó ná ainm amháin ar an Oráiste, so ghlac mé grianghraf den toradh seo agus an uair seo nuair a tháinig an leathanach féin in airde, bhrúigh mé ar an ar an mbosca thíos ar clé áit go ndeireann sé toradh nó torthaí. Agus d'fhoghlaim mé go raibh an-chuid ainmneacha éagsúla ar an oráiste agus go raibh an-chuid oráistí éagsúla ann chomh maith, go raibh níos mó ná oráiste amháin. So, anseo thug sé an t-ainm ceart dom, an t-ainm comónta, agus deir sé liom cá háit as gur as a dtagann an toradh seo agus níos mó eolas arís. So, anois a pháistí, téigí amach sa ghairdín nó téigí isteach chuig an chistin, glacaigí cúpla grianghraif agus bainigí sult as. Slán go fóill! Dia dhaoibh, Treasa agus Biffy anseo arís le freagraí na tomhaiseanna a bhí againn ag tús an tionóil. So tomhas uimhir a haon a bhí ann ná droichead ar loch, gan mhaide gan chloch, céard é féin? Agus an freagra ná, leac oighir! Tomhas uimhir a dó, Tá sé faoin uisce, os cionn an uisce, agus ní bhuaileann sé an t-uisce. Céard é, céard a bhí ann? Agus bhí an ceann sin deacair ach an freagra ná, scáil na ngealaí, scáil na gealaí. Ceart go leor, sin na tomhaiseanna don tseachtain seo. Slán go fóill, slán! Dia dhaoibh a pháistí, Éamonn anseo arís. Conas a d'éirigh libh le na tomhaiseanna sin go léir? Táimse anseo anois chun na freagraí a thabhairt daoibh. So, bhfuil cuimhne agaibh uimhir a haon, an chéad tomhas a bhí agam daoibh ná cén rud ná bhfuil mórán maitheasa ann go dtí go mbristear é? Agus an freagra ná ubh! Níl aon mhaitheas san ubh go dtí go mbristear é. Ansin ina dhiaidh sin tá tú ábalta é a ithe agus go leor rudaí deas a dhéanamh leis agus a chócaireacht leis ok? So sin an chéad ceann. Uimhir a dó, cén rud is mó a ritheann gan cosa? Agus an freagra don cheist sin nó don tomhas sin ná abhainn. So ritheann an abhainn ach níl aon cosa air. So sin ceann an-mhaith, thaitin an ceann sin liomsa. Agus an tríú ceann a bhí rud beag deacair ná tá sé an-bhreá, tá sé buí ina lár, A sciathán bán agus gan faoi a aon chos amháin. Bhur dtuairimí an ceann sin. Bhuel, an rud atá mé ag caint faoi, má smaoiníonn tusa ar rud éigin atá buí sa lár, go leor sciathán bán agus cos amháin, an freagra don tomhas sin ná nóinín, so féachaint ar na nóiníní sin sa ghairdín. Ok pháistí, so fágfaidh mé agaibh ansin é agus maith sibh, tá súil agam gur thaitin sé libh, slán libh! Daoibh, Katie anseo le na breithlaethanta. So an tseachtain seo bhí neart breithlaethanta againn. Bhí Emily Ní Iomsaigh, 9 mbliana d'aois, Jack Ó Coinn, 6 bliana d'aois, Jacob Ó Muilleoir, 9 mbliana d'aois, Alice Cowell, Deich mbliana d'aois, wow, breithlá mór! Dearbhla Smithers, aon bhliain déag d'aois, ní chreidim, Smithers, go bhfuil tú chomh sean sin. Agus Lexi Lu, tá tú naoi, beidh tú naoi mbliana d'aois. Agus, ar bharr sin, Múinteoir Emer, breithlá sona dhuit. Agus bainigí taitneamh as. Go amach agus bain taitneamh as sa ghrian. Breithlá sona dhaoibh ar fad.